ndị Igbo ekelekwe m ụnụ ndewonu nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ asị m ndewonu ee enwere ihe m chọrọ ilebara anya tata ee ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo Perik em, ọkwado Oliver de Coque gụrụ egwu em, oke o- ọ pepe em, em, Osad- em, em, Morocco gụrụ egwu sị na ị mara ihe ị ga-eme mmadụ ka ọ- ị mere ihe ị ga-emere ya ma ọ nwụrụ na o mere ya mgbe ọ dị ndụ na enwe ekele ya ekele agwana m my brothers ndị tọrọ m atọ m gwa ha sị ha na na my mother ka dị ndụ onye mara ihe ọ ga-emere ya mee ịchọ imechi ụlọ mechikwa ụlọ kịta ịchọ ịrụ ụlọ rụkwa ụlọ kịta ịchọ igbu fence dọọ gate dị mma mekwe ya kịta ọ bụrọkwa echi mmadụ nwụrụ ị sị m na a ga-egbugbu fence a ga-eme nka m gwakwa ya my family so ya na eziokwu na mụ na onwe m ntị m katịrị aka tiri just like mama m nke mma m dị ya katịkwara aka mana ka a na-eke ekpe ndụ ka a na-ekekwe ekpe ọnwụ na ụmụ m ọ bụrụ na ntuo ọ bụrụ na ha tuo mara ihe ha ga na-eme ha mebe maka ihe a na-eme n'ala Igbo kịta a na-akarịala ezu ama mgbe o ji sịkwasị akwa akwara onye nwụrụ anwụ ugwu ndị Igbo na-akwara ozu ugwu ndị Igbo na-akwara onye nwụrụ anwụ ugwu very well yes mana ị mara ugwu ị ga-akwara mmadụ bido na bido mgbe ahụ ọ dị ndụ kwabara that ugwu ahụ ị ga-afụ mmadụ nọ na hospital ọ bụrụ na ị gaa na hospital ị fụ ndị a- a- ndị ndị 20,000 mere ka ha nwụọ a sị dọkịta sị weta deposit of 20,000 30,000 40,000 enwe onye kwere na o ji ego family ya ndị ọgọ ya ndị ikwu ekwe na ha ji ego onye asị ọ dị nọ busy onye asị ọ dị busy ị ma reason- most of ndị- most of ndị igbo bi Lagos ndị igbo bi Abuja ndị igbo bi ugwu Awụsa ndị Igbo ji bibite ha chebe dị iche iche the only time ha na-alike ha ji alike ịnọ village ọ wụ na burial ana m agwa ndị na-abịa na be m ihe a mgbe ụfọdụ ị ga-afụ mmadụ enwere ụbọchị m ji agba afa nwee ụbọchị m ji arụ ọrụ ị ga-afụ ụbọchị i ji arụ ọrụ mmadụ abịa sị gị na biko na ọ chọrọ ka ị gbara ya afa esi ewu na today ji sị gị na o si burial n'ọsọ ka ọ bịa m sị that means ị dịghị ready ọkwa ya ihe ahụ Jizọs kwuru na Baịbụl mgbe anyị na-agụ Baịbụl sị let the dead bury the dead ọkwa this kind of thing onye onye ọ gwara ka ha gaa ozi ọma ka ha gaa jee ozi dị asị ka ọ gaa be gaa lie ozu a sị hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha jiri aka ha lie onwe ha ka okwu ahụ wụ ka ọ wụrụ ilu ka ọ wụ na onye nwụrụ anwụ ga-eli onwe ya o. ma let's call a spade a spade na nne gị ma ọ nna gị nọ kamgbe ụwa ị ma na ihe ọma ndị mmadụ ji anya ahụ na-eme ka ndụ onye adị ogologo nne gị nọ kamgbe be- nne gị ma ọ nna gị nọ be ya na-eshi mmiri

ee ti chenjie geeti pentie the whole house ego ndị mmadụ ndị Igbo na-akwafu na ma mmadụ nwụọ ọ wụ na a na-enye ya mmadụ mgbe onye a dị ndụ ọnwụ ike na-adị na Naịjirịa tutu ọnwụ ike na-egbu ndị mara mmadụ na-egbu ndị mmadụ ị fụ mmadụ ọ sị gị na ọ ga-eweta ego akpati 50,000 ọ ga-eweta ego mọchụarị ọ ga-eweta ego mmanya ị fụ ndị ọgọ ị fụ ndị ikwu ị fụ ndị ibe ya kpụrụ ekpụrụ nama na-abịa mana mgbe onye nọ na-akwa ọrịa onye ọwụna adị bizi onye ị kpọrọ ọ sị na ọ nọ na Legọs na enweghị onye ọ ga-ahapụrụ shọp ya ị gwa onye ọ sị na ọ na-arụ ọrụ oyibo na ọga ya ama nkwe ya lata mana ọ na-anwụzie gị gwazi gị gwazi ọga gị na nne gị ma ọ nna gị nwụrụ ọ gabesi gị lawa ngwa na enweghị shọp gị na-ekweghị shọp gị mechiri emechi ị sị na enweghị ga-ahapụrụ shọp nne gị ma ọ nna gị anwụzie i nwezie onye hapụchiri shọp a ọ mechije the shọp lọwazie ndị Igbo ofu onye jụrụ a na-abịa ụwa ọzọ ee a na-abịa ụwa ọzọ mana nke ha bịara abịa so mete mmadụ mma ọ kwa ka i si mete mmadụ ka ọ ga-esi bịara gị ụwa ọzọ enwe onye ị ga-eme abịa ọ bịa ụwa ọzọ taa gị afụfụ afụgo m otu nwoke nwi- n- n- mgbe nna ya nọ mgbe nna ya nọ ọ tara nna ya ọ kpatara ọ kpatara ego ọ na-eleru nna ya anya ọ na-eleru ya na nna ya na-agbawo ya na nna ya na-ese mgbe ọ kpatara ego ọ na-eleru nna ya anya ọ na-elekwata nna ya nna ya tagide afụfụ nwụọ bịaziere ya ụwa ya ihe nna ya bịaziere ya ụwa stubborn ọ bụrụ di ọkpara kịta ya nọkata ya mee ara ara ya mee ya mee ya mee agwụ agwụ na na ya izi ihe ndị bọị na-eme ya kịta ee ya ọ na-efinishi efinishi maka gịnị ihe o mere ya n'ụwa mgbe ya bịazie n'ụwa ka ọ tazie ya afụfụ every time a kpọọ ya sị polisi ji ya ndị vigilant ji ya nke a nka nke ọzọ nke ọzọ o ji ba mmadụ ọgụ o ji gaa okeshọn kwatuo kanopi kwatuo e jido ya a kpọọ ya ka the man na-arụzi ya gaa n'afa a gwa ya na ọ nna gị bịara ụwa ihe nna gị mere gị ihe i mere nna gị ka ọ bịara ụwa ka o mekwara gị na so ihe m jiri ekwu ihe a na-abụ ka onye ọwụna kpachara anya ya ihe m na-agwa bụ eziokwu Chineke ọ wụ nke cover everything with blood of Jesus ị na-aga ụka ihe m na-agwa bụ eziokwu Chineke ọ wụ na nne gị ma ọ nna gị nọ ndụ gaa leruo ya anya ọ wụ na ọ niidịrị ọkụ ọ wụ na be ụnụ adịghị mma gaa ga emeji ebe enweta ga-eji mejie rum rum kọmpand m ebe nne gị na nna gị bi tinye ya ọkụ fensie ya pentie ya ha hụ ya ha nwee longevity ha adịkwuo ndụ n'elu ndụ

so ọ wụ na anyị ga-ewetu aka expenses ndị Igbo na-eme ma mmadụ nwụọ eh, a ga-eriwe ṅụwa mmanya ṅụwa mmanya biya mmanya ọcha bottled wine eh, different different drink covan ambulance mana o nwere ike onye ahụ mgbe ọ dị ndụ enwe onye bukwara na moto ọ nwụzie werezie eh, si ya na ambulance buru ya. ụfọdụ were Hummer Hummer jeep ambulance buru buru mmadụ mara agaghị ihe ji nga dekoreti ya dekoretịrị most of nga ndị ndị a na-akwa akwa na anọ dekoreshọn a na-edekoreti nga ndị mmadụ nwụrụ anwụ nọ ee ike gwụgwụ mana since onye a dị ndụ enwebeghị ike penti common room o bi na ya penti penti kene chọrọ ya godo emulsion penti ndị fọ tazan e were pentie di rum ka the person dịgodo oke emeghị ya onye a nwụzie emechichi ụlọ tibe dọ tibe nke a ụfọdụ ị sị ha n'ụlọ na vileji asị nwanna dị nna dị ga-ewude ha ọ bụrụ na ị ma chi gị mara mmụọ gị ha si enweghị ihe dị ka ịga ihe ụlọ na vileji iwe wude gị eziokwu na ụlọ na vileji most difficult place wee ụlọ na vileji i nwe ike na ụlọ na na township enwe onye lere gị anya ha ya sọ ndị task force bịa ha sị ịkwụ ụgwọ ala kwụọ ụgwọ nke a setọrọ ha aga mana nke a nwere ụlọ na vileji asị "Ee, nwa mma nwa mma nkechi o bido n'ịrụ ụlọ hei ọnwa m ka nọrọ emewe nshi obi esuwe gị imi ịghọtago ma ndị na-abịa achụ aja mana gị na chi gị dị na mma i mee ihe ndị kwesịrị ime n'ala ị chọrọ ịrụ ụlọ bido ụlọ nwanne ọ dịghị echi so gbara oge lekwa nne gị lekwa nna gị lekwa ụmụ nwanne gị anya ọ wụghị mgbe ha nwụọrọ i tibe ibibe posta ị gaa na kọmputa so mere Corel Draw ka the pichọ dị shap enwe onye nke nwụrụnụ o se nne ya pichọ o nwe pichọ o sere nne ya mmadụ dị ndụ togudo togudo lụọ nwaanyị mụta nwa i seghị nne gị pichọ for the first time nne gị nwụzie ị gaa chọwazie ndị enyi ya nwaanyị nawazie ya pichọ ha sekọrọ ebe ha gara okeshọn otu a ka e si weta pichọ mama ya wee mee- mee mee mee mee obituary mana mgbe nne ya nọ ndụ o nwe enwe patikula pichọ o mere large dosa enwe patikula pichọ o sere nne ya ma afọ ime enlargement nne ya nwụzie ọ gaa chọwazie pichọ ebe ndị enyi ya nwoke ndị enyi ya nwaanyị na ndị ọ ga-anata pichọ ha sere na okeshọn ndị igbo unu enwezina mmadụ sọsọ mgbe ọ nwụrụ anwụ unu ebupụtazina ego sọsọ mgbe mmadụ nwụrụ anwụ nyere mmadụ aka mgbe ọ dị ndụ na mgbe gboo obodo na-atụkọta ego dị ofu onye akwụkwọ dị ofu onye ọ gaa mụọ ọrụ dị ofu onye ọ gaa mụọ ahịa onye ahụ alọta ọ kpọrọ ndị ọzọ nyere obodo aka obodo na-aga ọfụma ọ wụrụ mmadụ nwụọ n'obodo a kpọọ omere ọra kpọọ aka ekpuchi ọnwa ọ sị akpụkpọ ya ha ofu nama kpọọ ya ha ofu ebula kpọọ ya bute akpa rice ị bụrụ ọga nọkata gị kee rice kee hapụ nga ndị mmadụ ga-asị na na ọgwụ ego na ị na-eri ndị mmadụ enwe ndị ga-eri that thing i wepụtara nweghị ihe e mere n'ụwa a na-agaghị ekwu okwu ka anyị kwụsị ịna-enwe mmadụ n'ozu ndị Igbo ọ ihe m na-ekwu ka anyị kwụsị ịna-enwe mmadụ sọsọ mgbe ọ nwụrụ anwụ meere mmadụ ihe mgbe ọ dị ndụ e nwee ihe ị ga-emere mmadụ na ndụ o bikakwu ọ ma dị ndụ kakwuo nka ọ ihe m na-ekwu ndewonu eziokwu Chineke ka m na-ekwu ọ mụa wụ onye ezi ọfọ wụ onye ji Ndụka kuchiri nwa chira mgbọrọgwụ n'ala Osina na obi eziokwu chineke na Osina Ideato North ka m si na-ewetara unu ozi ndewonu ka m kwụsịkwa ebe a